Foli ani tanu an b'a ta k'a di bɛɛ ma. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ fo k'aw ni yantuma. Mɔgɔ ɲumanw dɔgɔyara o ye kɔnɔ kan a bɛ mɔgɔya la. Kɔnɔjɛtigiw dɔgɔyara o ye kɔnɔ kan a bɛ mɔgɔya la.

ni an ni a ye maaba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ko a ma ko Dramani Kulubali Dramani Kulubali a sigiyɔrɔ bɛnnen don sigiyɔrɔ fɔ eh, sigida fɔlɔ ma ni an ko a ma ko commune 1 caman bɛ kuma

an bɛ jɛmukan damadɔ kɛ an bɛ kuma fura de kan n'i bɛ ka ye m'a f'i ɲɛna ala sɔnna don o ma i y'a faamuya wa ne bɛ filɛli kɛ alihamudulilayi rabili alamina n bɛ filɛli kɛ ne bɛ filɛli kɛ kanali dama dama kɔnɔ

m'a f'i ɲɛna mhm. a tɛ ɲɛ wa mhm. m'a f'i ɲɛna mhm. inishaalahu o ye filɛli kunkan ye bɛɛ lajɛlen ka n wele n bɛ bɛɛ lajɛlen bolo kɔrɔ inishaalahu kulubali musaka kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la wa ka d'a kan ni dɔgɔtɔrɔkɛ y'a sɛbɛn i b'i don i bɛ taa a san i y'a faamuya bɔn n'i nana karamɔgɔkɛ fana fɛ i ka ko bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ wa karamɔgɔkɛ de b'a lajɛ i y'a faamuya n'a lajɛla n'i ka ko bɛ dilan a b'a f'i ɲɛna n'a tɛ dilan a b'a f'i ɲɛna fana karamɔgɔya sigilen b'o de kan dili ma ni ɔridɔnansi sɛbɛnna k'a d'i ma n'i ye fura ta e kan ka kɛnɛya don

alihamdulila rabil alamina san kura jɔla dɔw bɛ nisɔndiya la a bɛ segin na tuguni a bɛ sɔrɔ a bɛ segin ka na n'i ye tɔɔrɔ fana sɔrɔ e k'a dɔn fana k'o tɔɔrɔ kelen dɔ fana bɛ segin ka na i ma tɔɔrɔ bɛ se ka na ni tuguya wɔɔrɔ ye i yɛrɛ tɛ minnu kalama kɔ i y'a faamuya n t'o tɔɔrɔ o dɔ bɛ na wa ni hɛrɛ fana sɔrɔ a kɔnɔ hɛrɛ bɛ na hali n'a sɔrɔ ka bon ni ɲɔgɔn ye de a bɛ na a kɔnɔ ten i jigira mɔgɔ cɛla a bɛ kuma caman f'i ɲɛna ɲinɛ san kɔnɔ a tɛ bɔ a sira ma dɛ i y'a faamuya o bɛ yen bɔn faamaw k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la ɲinɛ ko caman bɛ kɛ biro kɔnɔ ɲinɛ dɛ caman bɛ kɛ biro kɔnɔ ɲinɛ bɛ kɛ biro kɔnɔ ɲinɛ i y'a faamuya faama kunbabaw ko tɛ dɛ faama misɛnninw minnu bɛ biro kɔnɔnaw la ka daminɛ diretɛriw la fo ka taa se u ka pilantɔnw ma bɛɛ k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la ɲinɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲinɛ san fɛn dama dama bɛ yen i kan k'o ɲini k'o kɛ dɛ i y'a faamuya n'i y'o kɛ a ka ca ala fɛ ala b'i bɔ a kɔlɔlɔ tɔɔrɔ i y'a faamuya to n'a ko bilala jɔnyɛrɛla ma e b'a dɔn ko man di dɛ i y'a faamuya ni adamaden bɛ jɔn a yɛrɛ la ko dɔ de kɛra a la wa a jigi bɛ fɛn dɔ de kan a jigi bɛ hɛrɛma ko kan olu de se ka ka ɲi o kama a bɛna miiri kelen kan jɔnyɛrɛla bɛna a yɛrɛ minɛ kosɛbɛ I y'a faamuya misali ne ka kan ka waa mugan sɔrɔ ɛ ni dɔ nana waa fila di n ma dɔrɔn a kɛra mun ye a kɛra tɔɔrɔ ye siga t'o la a kɛra jɔnyɛrɛla ye i jigi bɛ ko min kan a ma ɲɛ bɔ jigilatigɛ ko ka ca ɲinɛ san kɔnɔ jigilatigɛ ko ka ca jigilatigɛ ko ka ca ɲinɛ san i y'a faamuya ka denmisɛnninw i y'a faamuya denmisɛnninw ka jigilamisɛnya ko ɲinɛ san kɔnɔ a ka ca ɲinɛ san kɔnɔ dɛ i y'a faamuya e mun bɛ san bi saba ni duuru la e mun bɛ san bi naani na ka jigin karamɔgɔkɛ i ka saraka bɔ a bɔcogo la

i y'a faamuya k'i kisi ka bɔ ɲinɛ jigilamisɛnya ko ma k'i kisi ka bɔ bana tɔɔrɔ ma ɲinɛ san kɔnɔ i y'a faamuya kuranɛ haya dɔw bɛ yen i b'olu sɛbɛn kuranɛ haya jumɛn i y'a faamuya a fɔlɔ fɔlɔ i bɛ kurusi sɛbɛn ayatul kursi ka kulu wa wala wali sa ka laban k'u sɛbɛn ka fara kurusiw kan i y'a faamuya o kɔfɛ ilafi kurusi ilafi yiri ka sɛnɛ wa sayfi falyabudu rabba haza alibatulisi atiyamahum min ju wa amana min kawfi i y'a faamuya kurusiw bɛ e dɛmɛ k'i tanga ɲinɛ san kɔnɔ ka bɔ kojugu bɛɛ lajɛlen ma lakad jaakum kɛ e tɛ dɛsɛ i ka denbaya dayirimɛ la i tɛ dɛsɛ denbaya dayirimɛ la ayi e tɛ dɛsɛ fiyewu i y'a faamuya o ye o cogoya ye o kuran nasiw bɔlen don ka ban an bolo maa min mago b'o la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ i bɛ mali kɔnɔ o i bɛ mali kɔkan o inshallah a bɔlen don ka bila bɛɛ lajɛlen bolo kɔrɔ i y'a faamuya o mana bɔ yen i bɛ saraka jumɛn bɔ bɛɛ lajɛlen k'i janto tamaro kilo kelen tamaro kilo kelen

I y'a faamuya n'i b'a bɔ fana i b'a bɔ ka bɛn tɛnɛndon tɛnɛndon ma tɛnɛndon ma ɔhɔ inshallah ala bɛ se k'i kisi ɲinɛ san kɔnɔ jɔnyɛrɛla ko minnu bɛ yen jigilatigɛ ko minnu bɛ yen u bɛ wuli ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan cɛ ko ni muso ko t'a la o cɛ ni muso ko t'a la i y'a faamuya ni su faama misɛnninw kɔni k'u janto u yɛrɛ la ɲinɛ san kɔnɔ n don O ta tɛ ɲinɛ i y'a faamuya dɔ bɛ bɔ pilasi la dɔ bɛ pilasi la ɲinɛ i y'a faamuya o kama bɛɛ ka hakili to nin saraka in na i y'a faamuya n'i ye nin saraka in bɔ a ka ca ala fɛ ala b'i kisi ka bɔ a tɔɔrɔ i y'a faamuya maa minnu bɛ kɔfɛ jamana kɔfɛ n'olu tɛ se ka nin bɔ ni welekan ye an sɔrɔ n'an bɛnna an b'u ka saraka bɔ o kɔfɛ u tɔgɔ la i y'a faamuya u ka denbaya a n'u yɛrɛ kun an b'u ka saraka bɔ o cogo la u bɛ se ka kisi ka bɔ jɔyɔrɔla kow ma ka bɔ jigilamisɛnya kow ma ɲinan san in kɔnɔ hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ n'u ka laɲiniw ye inisala o kunnafoni ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan o ye ɲinan san cogo ye o diyara n ye kanubagaw an lamɛnbagaw ani maa min ɲɔgɔn fɛ o de ye daramani kulubali ye an bɛ fiɲɛni b'an sen kɔrɔ fɛn min ye te asura ye an b'o dɔɔnin da an kun ka tila ka segin ka san san ni ala ka jɛ ye foli ani tanu an b'a di bɛɛ ma nin san in kɔnɔna la fɛn min ye te asura ye an bɔra k'o min sisan ni ala ka jɛ ye o la an taara an nana dantigɛliba tɛ o la kulubali bɔra k'a fɔ cogo min na san kura an kan ka min kɛ n'an bɛ kisi fitinɛ ni gɛrɛgɛrɛ ni masiba n'aw m'a faamu aw mago bɛ ɲininkali la kulubali ka nimoro de filɛ nin ye ekran sanfɛ n'a y'a wele su fara tile kan aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ye vokali ci a ma aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'aw bɛ fɛ k'a ɲini aw bɛ na commune un kɔnɔ n'aw donna commune un kɔnɔ ka bɔ aw tɔgɔ yan ka sɔrɔ baara foyi foyi tɛ a la ni ala ka jɛ ye ɛɛ kulubali an bɛ na an bɔlen sankura kɔnɔ an bɛ na nafolo

Daramani n'olu de don. Unhun. I y'a faamuya. Unhun. Nafolo man di mun ye. Un. Ne n'olu tɛ. Unhun. I y'a faamuya. Unhun. Mɔgɔ min fɛ ka nafolo sɔrɔ. An. K'i fakɔrɔni bɔ nɔgɔ la. Unhun. Ka nafolo sɔrɔ. Un. K'i bakɔrɔni bɔ nɔgɔ la. Unhun. N'i ye Daramani wele. Un. N'an bɛnna. Un. Ne b'i ka nafolo ko Ala deli k'i ye. Unhun. I y'a faamuya. Unhun. Ni suratu jumɛn ye. Un. N'o ye Yasi gindo ye. Unhun. I y'a faamuya. Unhun. Ne b'i ka nafolo baara kɛ ni Yasi ye. Unhun. i y'a faamuya ala y'o dalu ala y'a kalifa na i y'a faamuya n'i ye ne wele n'an bɛnna n b'a baara kɛ ni suratu yasini ye i y'a faamuya diɲɛ bɛɛ ka ban ala b'i sɔn i bɛ nafolo i b'a mara ni diɲɛ bɛɛ banna ala b'i sɔn i bɛ nafolo mara i y'a faamuya o ye daramani ka nafolo baara ye i y'a faamuya e ye kɔrɔn de boli ka tilebin boli ka ko bɛɛ ɲagami sa i y'an ka baji kɔrɔw sɔn i y'an ka kɔmɔ kɔrɔw sɔn i taara karamɔgɔbaw fɛ yen i taara somabaw fɛ yen i ko k'i donna bɛɛ kan fɛn ko k'a ta ka di e donn'o kan fɛn ko k'a ta ka go e donn'o kan i ma don daramani kan fɔlɔ i y'a faamuya o bɛɛ to yen i ka daramani k'a wele ni nafolo ko ye fɛn min ye Daramani b'a jira i la i y'a faamuya ala sɔnna a ma yasini gindo ala y'a jaabi a bolo i y'a faamuya lahara ko tɛ an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a kan o ye baara kɛ o la ka mɔgɔw kɛ fɛn ye mali kɔnɔ yan o de ka ca bi i y'a faamuya n'i ye ne wele nafoloko baara ne bɛ nafoloko ala deli k'i ye dɛ i y'a faamuya ne bɛ mɔgɔ de ɲini sa nafoloko ka di mɔgɔ minnu ye u ka Daramani wele dɔrɔn minnu yɛrɛ ko tiɲɛ tɛ dɛ Daramani mɔgɔ boli la minnu ye kɔrɔn boli ka tilebin boli ka banin boli ka baba boli ka taa ko tiɲɛ yɛrɛ t'a la

I y'a faamuya ni suratu yasini kɔni i y'a faamuya o ye ale tɔgɔ ye arahamani o bɛ suratu yasini kɔnɔ maa minnu b'a dɔn ne b'a baara kɛ n'o gindo ye i y'a faamu arahamani o tɛ diɲɛ hinɛ ye wa i y'a faamuya kafiri ma f'o la Silamɛ ma f'o la, munafiki ma f'o la, mɛnɛmɛnɛ ma f'o la, tigiɲɛ ma f'o la, foyi ma f'o la. Bɛɛ lajɛlen bɛ nɛɛma sɔrɔ o tɔgɔ la. Wa ne b'a baara kɛ n'o ye. Ne b'o nɛɛma kelen, Ala sɔnna, Ala b'o d'i ma. Ala yɛrɛ ko arahamani. Wa o hinɛ Ala t'o kɔtigɛ dɛ. I y'a faamuya? tant que n'o bɛ yen ne b'o baara kɛ k'a d'i ma n'o gindo ye ala sɔnna a ma i bɛ nafolo i b'a mara i y'a faamu i bɛ ko ko la i bɛ jamana kɔfɛ de wa n'i ye n wele i bɛ nafolo ko ala deli k'i ye i y'a faamuya e ye commerçant de wa i binnen don wa i ma bin wa i bɛ ɲɛtaga de ko ɲini na wa n'i ye ne wele n'a bɛnna ala sɔnna a ma yasini gindo b'a baara k'a d'i ma i bɛ ɲɛtaga sɔrɔ i ka baara la y'a faamuya e mɔgɔ min fana ale bɛ directeur de nɔfɛ i y'a faamuya o tɛ sannayɛlɛ sa wa i y'a faamuya n'i kɛlen o ye i bɛna nafolo fana mara o a bɛ mara i y'a faamuya ne ma kɛ directeur ye e tɛ se ka kɛ k'i bɛna hakili la nafolo dɔ ma dɛ bɔn n'i ye ne wele ne bɛ ɲɛtaga don i ka ko la diɲɛ bɛɛ ka ban mm. ala bɛ sɔn o kelen ma mm-hmm. i y'a faamuya mm-hmm. suratu nin gindo mm. o y'an ka sokɔnɔfɛn mm-hmm. an ka cɛkɔrɔbaw an y'a ta u nɔ na alihamudulilayi rabili alamina n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nafoloko kun kan bɛɛ lajɛlen ka n wele n bɛ nafoloko ala deli k'i ye diɲɛ bɛɛ ka ban ala bɛ sɔn ala bɛ sɔn n b'o k'i ye kosɛbɛ. Mhm. Inshallah. Mhm.
yalima kulubali b'a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la wa i bɛ n'i ye nafolo baara kɛ kulubali bolo i b'a jaabi waati joli kɔnɔ ala ta kɔfɛ.
alihamudulila rabili alamina Mhm. ne b'a baara kɛ bɛɛ lajɛlen ye Mhm. waati n'an bɛnna la Mm. Ne b'a daminɛ tile bi naani ani kelen. Ala bɛ sɔn. Tile bi naani ani kelen. I y'a faamuya. Ala bɛ sɔn. I ka nafolotigiya bɛ daminɛ o kɔnɔna na. Ka taa. I y'a faamuya. N'an bɛnna la, n b'a baara k'i ye o la. Ala bɛ sɔn. Tile bi naani kɔnɔ. I ka nafolotigiya. A bɛ daminɛ. I y'a faamuya. Dɔw fana bɛ yen. N b'a baara kɛ dɔw ye kalo wɔɔrɔ fana o fana bɛ yen kalo wɔɔrɔ i y'a faamuya o fila de bɛ ne bolo kalo wɔɔrɔ tile bi naani ni kelen i y'a faamuya n'an bɛnna nafolo ko kama parce que ne bɛ cɛw de ɲini na minnu bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ k'o bakɔrɔnin n'o fakɔrɔnin bɔ nɔgɔ la i y'a faamuya n'a fɔra ko faden sago fantakɛ ta dɔ don dɛ

diɲɛ tile an bɛ tile min na dɛ Ala yɛrɛ de nin waati fɔ a sela de a sela de bon ni mun sera dɛ e tɛ se ka Ala kan sɔsɔ o Ala ko cogoya min na dɛ i tɛ se baara bɛ kɛ n'o de ye o de fana wajibiyalen don an kan a diyala an ye a ma diya an ye an b'o de kɛ i y'a faamuya fantanya tɛ bana ɲuman ye ne balimakɛ ne balimamuso ni fantanya b'i la wuli k'a ɲɛɲini i ka fantanya ko ka bɔ i la i y'a faamuya n'o tɛ a bɛ f'e ma kare kɔnɔ faden sago jugu sago an yɛrɛ bɔra min kɛlen k'an tɔɔrɔ sabu o bɛ fɔ dɛ o bɛ fɔ so in kɔnɔ yan parce que fɛn t'i kun to ni fɛn b'e kun e nana i jɔ i ka mɔbili la e nana i jɔ i ka dagabara basɛn la e bɛ ka dukɔnɔna kungo ɲɛnabɔ ni mun banana e b'i bolo don i pɔsi la k'a bɔ k'a di a ye taa nin ɲɛnabɔ a tɛ f'e ma ko dutigi kɔrɔkɛ dɛ ayi o tɛ fɔ I y'a faamuya a dɔw yɛrɛ b'a fɔ e ma dɔgɔnin dɔw b'a fɔ e ma ko buwa koyi i y'a faamuya ala ni sɔrɔ min bɛ i la mɛ ni fɛn t'e kun kɔrɔkɛ dɔgɔnin i hakili sigi i ka ko ɲɛɲini n'i ye ko ɲɛɲini i ka bɛn ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ ko sidɔn dɛ i y'a faamuya an tɛ jigin mɔgɔw fana na koyi i y'a faamuya tɔrɔnpɛriw cayalen don bɛɛ ko n b'a dɔn bɛɛ ko ko n b'a dɔn ka sɔrɔ dɔnbaga man ca dɔnbaga man ca i y'a faamuya dɔw yɛrɛ bɛ yen bi u bɛ k'a fɔ u tɛ dɔnni yɛrɛ taabolo dɔn e tɛ kawatimi dɔn e tɛ kuranɛ aya dɔn i y'a faamuya i tɛ jiri dɔn i tɛ yiri dɔn e tɛ adamadenya yɛrɛ taabolo dɔn e ma kalan karamɔgɔw fɛ o ma e labila e bolila ka bɔ i karamɔgɔkɛ bolo dalu tɛ e la e nan'i sigi dɔrɔn ka mɔbili luwe ka etaji luwe k'i bɛ moriya kɛ dalu t'i bolo barika t'i la mɔgɔw fana y'o fana ye sisan mɔgɔw fana bɛna moriw lajɛ n'i ma base ɲɛnama don

mɛ bi an nana jate minɛ dɔw bɛ ne ma bazɛn don ne ma yecogo sanze ka ɲɛ u b'a ko nin tɛ mori ye ko yanni ka kɛ maa ye i ka k'i yɛrɛ i k'i yɛrɛ ye fɔlɔ e ne balimakɛ ne fa i bɛ fili jugu kɔnɔ o ye filijugu ye o ye filijugu kɔnɔna ye i y'a faamuya fo ka bɔ moriya la n'o ma bɔ moriya la e bɛ gosi hali sini siga t'o la n'i ma bɔ moriya la n'i m'i miiriya b'o la karamɔgɔ b'i gosi tɔrɔnpɛriw b'i gosi karamɔgɔ tɛ dɛ tɔrɔnpɛriw don bandiw don u b'i gosi dɛ finitɔlaw don dɛ n'a ka di ne bi n bɛ taa sugu ba la sisan n bɛ taa bazɛn san waa tan waa mugan ka don n na i y'a faamuya o ni dalutigiya tɛ kelen ye kelen tɛ i y'a faamuya o ni barikaɲini tɛ kelen ye i y'a faamuya o kama ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ k'i ɲɛ da yɛlɛ Bɛɛ k'i ɲɛ da yɛlɛ i y'a faamuya n'i b'a fɛ ka kɛ fɛn ye mɔgɔ barikama ɲini i kana lajɛ soko la i kana lajɛ etaziko la e kana lajɛ foyi la a lajɛ nin bɛ se ka ne mago dilan wa dalu b'a la cɛ la wa barika bɛ nin na wa a ɲini k'olu mɔgɔw dɔn n'i y'o dɔn ni n'olu jɛla i bɛ wasa i ka ko kɔnɔ i y'a faamuya o kama nafolo baara ne b'a kɛ bɛɛ ye i y'a faamuya ni maa min fɛ ka bɔ nɔgɔ la ne b'a k'i ye i k'i fakɔrɔninw ani bakɔrɔninw i ka bɔ dutigi kɔrɔkɛya la ten i ka bɔ faden sago taatɔ filɛ nin ye i ka bɔ o la ne b'a baara kɛ bɛɛ lajɛlen ala sɔnna ma nafolo i b'a sɔrɔ i y'a faamuya insha Allah o nafolo baara ta kun kan n'ala sɔnna o diyara n ye kanubagaw an filɛlikɛlaw ani maa min ɲɔgɔn fɛ o de ye Dramani Kulubali ka bɔ sigida kale la A bɔra ka min fɔ sisan tan de don nafoloko baara n'i n'ale bɛnna a la n'a ye nafoloko baara kɛ ka d'i ma ala ta kɔfɛ i bɛ kɛ nafolo tigi ye i bɛ nafolo mara ɛɛ Dramani Kulubali an caman denmusow mɛnna so kɔnɔ n'a ye malo bɔrɛ ta dɔgɔkun tile tan tile tan duuru malo bɔrɛ bɛ ban npogotigi saba naani du kɔnɔ ka fara cɛganaw kan ɔ nin bɛɛ bɛ du kɔnɔ hali bi dutigi kamana gannen don cɛmanw ma furu kɛ musomanw ma furu kɛ nin bɛɛ bɛ yen ɛ den tan ni wolo den wolonwula cɛman ma furu kɛ u la musoman ma furu kɛ u la dɔw yɛrɛ y'a ɲini ka dɛsɛ sa n'u tɛna taa sa ko ɛ a y'a kɛ ala kama k'an furu juma o juma wariw worow nin bɛɛ bɛ taa misiri la o y'a dɔgɔya denw ye kulubali e bɛ e bɛ mun di cɛganaw ni musoganaw ma u ka bɔ sokɔnɔ sigi la ten alihamudulilayi rabili alamina e bɛ mun di cɛganaw ma ni musoganaw ma mɛ yanni n ka don cɛganaw ni musoganaw kan an bɛ turu lase an bangebaaw ma an faw n'an baw an faw n'an baw ka jɔ u jɔyɔrɔw la O jɔyɔrɔ ye jumɛn ye? I y'a faamuya. Unhun.
O jɔyɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye. Ahan. N'a fɔra k'e ye cɛkɔrɔba ye. Un. Fɛn dɔw bɛ yen. Unhun. E ma kɛ dutigi ye ten. Unhun. Kuranɛ haya dɔw bɛ yen. Unhun. Dutigi. Un. F'i ka sɛmɛ o kan. Unhun. I y'a faamuya. Unhun. An balimamuso. Un. F'a ka sɛmɛ o kan. Unhun. N'i sɛmɛn'o kan. Un. Ala sɔnna. Unhun. I den. Un. A bɛ cɛ sɔrɔ. Unhun. I denkɛ. Un. A bɛ muso sɔrɔ. Ahan. I y'a faamuya. Unhun. Mais n'i ma jɔ o kan. Un. ɔ alihamudulila rabili alamina mhm. o fana y'a damana ko wɛrɛ mhm. mais ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mhm. n'i den n'a galalen don ne bɛ ala deli k'i ye suratu alifatiya kɔnɔ i y'a faamuya ala sɔnn'a ma i den a bɛ cɛ sɔrɔ a bɛ cɛ sɔrɔ an balimamuso bɛ so kɔnɔ bi

n'a cɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ dugu jukɔrɔ de mm. a bɛ bɔ de mm. a bɛ na e de furu mm-hmm. k'a bɛn n'a ka jukɔrɔta ko ye hali n'a bɛ taa lahara de mm. a bɛ furu fɔlɔ fɛnɛ ko ko filiya kɔni man di hali ni filiyamuso banna eh, a bɛ sɔn dɛ lahara ko tɛ o jɛnatigɛ ko de don mm-hmm. i y'a faamuya mm-hmm. mama ne bɛ cɛ de kɔ ne bɛ cɛ ko ala deli ne b'a k'i ye i y'a faamuya ne b'a baara k'i ye mun na komi n y'a fɔ cogo min na dutigiw duwawu dɔ bɛ yen hmm. n'i b'o kan hmm. e denmuso tɛ gala abada de sigi dutigi yɛrɛ kan ka dumɛ duwawu dɔ de kan duwawu dɔ de kan tant que jeune i ye muso furu ka ban dɔrɔn to k'i dumɛ duwawu in kan ko la an ka an ka dutigi caman ti ninnu dɔn o bɛɛ t'o dɔn mais mɔgɔ sigilen don ten dɔrɔn u tɛ ko ɲɛ ɔ ten de tɛ ko dilan kɛ i tɛ se ka ko dilan adamaden n'i balikula ka san mugan sɔrɔ ka yɛlɛ o sanfɛ i ka ko ɲɛɲini y'a faamuya n'i ye ko ɲɛɲini o kɔnɔna na ala sɔnna i ka ko bɛ taa ɲɛ o tiɲɛ i y'a faamuya bon muso ni cɛ kɛlen don k'i janfa n'i ye ne wele ala sɔnn'a ma i ka furu a bɛ latigɛ cɛ de kelen ka wolo b'i nɔfɛ k'ale yɛrɛ sɔnna mais a masa dɔw bɛ yen olu bannen don k'e ti to n wele i k'o tɔgɔ di n'ala sɔnn'a ma ni n ye ala deli k'i ye o bɛ ɲɛnabɔ i ye cɛ yɛrɛ fana bɛ yen

I y'a faamuya n b'a di dutigi bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'a ta o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye arabana abulana mina azuwajina wa zuriyatina kurata ayuni wa jalina lil mutakina imama dutigi i seli o seli to ka de siyɛn kɛmɛ i y'a faamuya hali n'a sɔrɔ muso kɛlen k'i ka du de fa tewu i y'a faamuya n'i ye tile binaani sɔrɔ a kan n'a bɛɛ ma furu n'i ye dramani y'i wele waati o waati a wele kana da to a kun tɛ cɛmancɛ la Allahu akbar i y'a faamuya Ahan. i ka wele Mm. kumakan min ka di i k'a fɔ Mhm. i y'a faamuya Mhm. b'a kɛ dugula ko tɛ Mm. wuli k'an sɛgɛrɛ dɔrɔn i Mhm. y'a faamuya Mhm. bon o arabana abulana mina azuwajina wa zuriyatina kurata ayuni Mhm. o gindo ne b'a baara ka di cɛw ma n b'a baara ka di muso ma Ala sɔnna ma i bɛ furu ka taa furu yɔrɔ ɲuman fana na koyi, i bɛ furu yɔrɔ ɲuman sɔrɔ, furu yɔrɔ ɲuman sɔrɔ, unhun, nka kɛlɛ n taara nin furu la ten sa, un, o tɛ ko dilan, o tɛ, tɛ tɛ ko dilan dɛ, nin ye Ala deli min ye, unhun, Ala deli barikalaman don, unhun, ne ba, un, ne fa, unhun, wuli, un i k'a ko ɲɛɲini ala sɔnna ma i denmuso a ka cɛlataga a bɛ kɛ ɲɛna wa i bɛ mɔden e b'a sɔrɔ a bɛ kɛ ɲɛna fana insha Allah n'ala ka jɛ n'ala sɔnna o diyara n ye kanubagaw an lamɛnbagaw aw bɛ k'a lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan Rawuda Media ale bɔlɔlɔsira bɛɛ kan bi an ni maa min ɲɔgɔn fɛ o de ye Daramani Kulubali ye ni aw mago b'a la ala ye moriya dɔnni d'a ma ka tila ka yiri fana dɔnni di a ma a ka nimɔrɔ filɛ nin ye telefɔni sanfɛ n'a y'o weele su fara tile kan aw ni Daramani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɛɛ kulubali furu kɛra furu kɔfɛ caman bɛ k'an lajɛ sisan u bɛ jamana kɔ kan u bɛ jamana kɔ kan papiye ko bɛ k'u hami kulubali e bɛ se ka mun fɔ olu ɲɛna papiye ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na alihamdulilahi rabil alamina minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ i y'a faamuya papiye ko kun kan baara ko kun kan i y'a faamuya e bɛ gɛlɛya de kɔnɔ ye dramani wele i y'a faamuya n'i ye dramani wele i ka papiye ko la tiɲɛ kan parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛn bi adamadenw baara dɔw tɛ fɛ ka moriya yɛrɛ kɛ i y'a faamuya parce que n'i bɛ fɛ ka moriya kɛ karamɔgɔkɛ baarako kun kan i ka papiye ko kun kan a baara ka nɔgɔ i y'a faamuya mais an tɛ jigin kɔfɛ mɔgɔw fana na parce que bamananw ko ni turabilen maa min fa faga n'i ye fugulabilentigi natɔ ye i bɛ siran i y'a faamuya an sɛbɛn don kuma kelen de kan o ka bazɛnba donnaw ye ka t'i ka wari c'a tɛgɛ kɔnɔ ko dɔnni ti tiɲɛ ye ko c'est pas vrai e de ti vrai ye dɛ to dɔnni hakika ye i y'a faamuya bon mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ papiye la i bɛ faransi de wa i bɛ ɛsipaɲi wa itali wa malita wa yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka taa se gabɔn ninnu gine bisawo i y'a faamuya ka taa se kongo ninnu ma bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn ni mɔgɔ papi papiye la n'i ye dramani wele insha Allahu n'an bɛnna ne b'i ka papiye ko ne b'a ɲɛnabɔ i y'a faamuya hali i tɛ baara la i ka baara ko ne b'a ɲɛnabɔ i y'a faamuya gɛlɛya dɔ de b'i yɛrɛ kan i ka baarakɛyɔrɔ la i y'a faamuya dɔ de ɲɛ ti fɛn ka den kan ne b'a baara kɛ k'a d'i ma o tigi ɲɛ o bɛ den kan i y'a faamuya ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maaw k'i kanu o k'i sɔn o kɔfɛ ka maaw karaba k'u bolo don ko la k'i b'a bɔ kun jakusa la o ye tiɲɛ ye i y'a faamuya mɛ n'i ye ne wele i ka papiye ko ta fan fɛ ne bɛ kanu k'i kan yen mɔgɔ bɛ papiye d'i ma n'o ye u bɛ papiye d'i ma n'o m'a di o tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ u bɛ kanu ka papiye d'i ma n'u m'a d'i ma u tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ u to kunpa de la ten ko e yɛrɛ ni papiye de ka kan i y'a faamuya n'i bɛ baarakɛyɔrɔ fana la ko gɛlɛya de bɛ kɛ i ka baarakɛyɔrɔ la e ka ko ma bɔ mɔgɔw bolo ne bɛ ala deli k'i ye e ka ko a bɛ diya i ka patɔrɔn ye n'e ma na o tɛ se ka sigi o tɛ se ka jɔ ala sɔnna ne b'a k'i ye i y'a faamuya o kama an b'a ɲini bɛɛ fɛ i y'a faamuya kɔfɛ mɔgɔw hali bi an tɛ jigin o la fana koyi i y'a faamuya mɛ u ka ko ɲɛɲini n'o bɛnna ni maaw ye maaw minnu bɛ ala deli hakika dɔn n'u n'o bɛnna inshallah u ka ko caman bɛ a bɛ ɲɛnabɔ i y'a faamuya o kama fɛn mana ne wele n'i bɛ kɔfɛ i ka papiye ko la wa i ka baara ko la wa gɛlɛya yɛrɛ de bɛ e yɛrɛ kun kan i ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la e dun de bɔra san duuru san tan i bɛ taa fɛn ɲini na i fakɔrɔninw bɛ yan i bakɔrɔninw bɛ yan i bɛna se ka olu laja i dɔgɔ n'i kɔrɔ i balimamuso e mɛnna e ma se ka baara sɔrɔ ne balimakɛ wuli k'i ka ko ɲɛɲini sa e b'a dɔn faransi ni mali a ka jan e de bɔra yen dɔw taara ji fɛ dɔw taara vɔli fɛ k'o gɛlɛya kɛ ka taa se o jamana kelen na tuguni e tila k'i sigi k'i bolo sen kan e ma se ka wuli k'i ka ko ɲɛɲini aa ko dɔnni ko yɛrɛ san o sɛgɛnna ko la n ye kɔrɔn boli ka tile boli ale ye kɔrɔkɛ wele

O bɛɛ to yen ka ala deli sɛbɛma k'i yɛrɛ ye i ka ala deli sɛbɛma kɛ i yɛrɛ ye n'i y'o k'i yɛrɛ ye ala sɔnna i ka papiye ko a bɛ ɲɛnabɔ n'i y'o kɛ fana ala sɔnna i ka baara ko ne daramani b'a ɲɛnabɔ ka d'i ma inshallah miiriya min b'a la kɔfɛ mɔgɔ a ye n wele dɔrɔn laharako tɛ an bɛ diɲɛ de kɔnɔ yan i y'a faamuya ko i tɛ ko dɔn fo i ka ko daminɛ I y'a faamuya o kama an bɛ kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele papiye minnu tɛ papiye ko ye gɛlɛya wɛrɛ bɛ minnu fana kan yen n'u ni tubabuw fana bɛ ɲɔgɔn na i y'a faamuya furuko ta fan fɛ a mana kɛ fɛn fɛn n'i ye daramani wele inshallah ma ala deli k'o ye a bɛ jigi sigi sɔrɔ daramani ka baaraw kɔnɔ o diyara n ye kanubagaw an filɛlikɛlaw ani maa min ɲɔgɔn fɛ o de ye daramani kulubali ni ala ka jɛ ye o la Daramani kulubali an bɛ taa min na bana bana dɔ bɛ ko koko koko ma ɲi koko bɛ bon hadamaden ka ɲɛnamaya tiɲɛ k'i bɔ cɛya la ni muso don k'i ka bange yɛrɛ ko tiɲɛ a b'i degun k'i tɔɔrɔ anw ye kolo ko kɛ ko mɔgɔ sigilen ka baara tayɛriw sofɛriw anw y'a k'olu ka baara ye mɛ sisan a bɛ maa caman na dɛ koko fura b'a la alihamdulila bi ala

olu bɛ san tilankɛ bɛɛ kɛ boli ni girinkajɔ la i y'a faamuya ne ye koko y'o la k'a ka koko furakɛ k'a ban pewu i y'a faamuya ne daramani ne y'o kɛ ala sɔnna a ma mɛ yanni n ka don koko kɔnɔ f'an ka fɛn dɔ de faranfasiya lamɛnnikɛlaw k'a faamu o ye jumɛn ye koko yɛrɛ bɛ na cogo jumɛn parce que sisan k'i bɛ kɛ bana kunbɛn ka wusa

Ala ye san tan de k'i la, anhan, san duuru de k'i la, un, san mugan de k'i la, unhun, ne b'a furakɛ ka bɔ i la pewu, unhun, i y'a faamuya, un, ne balimakɛ, unhun, ne balimamuso, unhun, e bɛ koko tamasiyɛn dɔ jira cogo di? un, Kuma dɔ la, anhan, i kunkolo a bɛ minɛ ka to k'i dimi, a b'i dimi, kuma dɔ i ɲɛ, an, a bɛ to k'i ŋɛɲɛ, anhan. o ye koko tamasiyɛn dɔ ye i y'a faamuya kuma dɔ i kɔ a bɛ minɛ ka ja o ye koko tamasiyɛn dɔ ye i y'a faamuya i kunberekuru fila o bɛ to ka mankan to ka bɔ to ka mankan bɔ karɔ i b'a fɔ komi n'i ye bulon seere ta a bɛ mankan min bɔ dɛ e kunberekuru fila to ka kɛ ten o ye koko tamasiyɛn dɔ ye kuma dɔ la ne balimakɛ e kɔnɔ bɛ mankan bɔ n'i taara i sigi jama na a bɛ kulu dɔ ko kabakulukan a bɛ to ka mankan de bɔ ne yɛrɛ ye maa ye dɔ bɛ fini kɛ k'u kɔnɔ siri mankan mankan kama mankan in kama ne ko ne ba ne fa a ma se sirili ma sa ko ne kɔnɔ boli ka tile bɛ boli ko ne ma se ka nɛɛma sɔrɔ a la ne ko i ma bɛn n'a furakɛbaga ye a bɛ k'a ɲini yɔrɔ min na o tɛ ayi o tɛ i y'a faamuya i kan'i kunkolo jan ka sankolo lajɛ k'o ka jan n ma kojugu dugumana lajɛ ko ninnu bɛ yen ko ninnu i y'a faamuya o kama minnu kɔnɔ bɛ mankan bɔ o ye koko tamasiyɛn i y'a faamuya dɔw bɛ taa banakɔta la a bɛ yafa n ma i y'a faamuya dɔw ta a bɛ tigɛ tigɛ komi babo o ye koko tamasiyɛn dɔ ye dɔw ta fana a bɛ joli bɔ n'a ser'o ma n'i ma wuli k'a ɲɛɲini e ni lahara ka surun sa o y'a sera dasima yɔrɔ ma walima ni kiyama cɛ i bɛ taa yen dɛ e bɛ bil'anw ɲɛ fɔlɔ an bɛ t'i sɔrɔ yen n'i dun ma ɲuman ko la ee ne balimakɛ ne balimamuso n'i ma ɲuman kɛ ka taa lahara ko bɛ yen min ka bon ni dunuya ko ye o tiɲɛ o kama koko tamasiyɛn dɔ y'o ye a filanan a bɛna mun fana k'i la tuguni dɔw kɔ bɛ minɛ ka bɔ de kɔbɔ kɔbɔ n'a ser'o ma ko i bɛ taa dɔw sɔrɔ u kɛrɛ kan de dɔw b'u ka moto sanfɛ u b'u kɛrɛ kan kamalenya tɛ dɛ koko ka baara don

wuli i ka koko furakɛ ye i y'a faamuya o ye koko taamasiyɛnw ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni koko n'a ye san tan k'i la wuli k'a furakɛ ko koko ka jugu cɛ yɛrɛ fana ma a bɛ cɛ bɔ cɛya la ka cɛ bɔ cɛya la bɔ cɛya la e ma maa caman ye o bɛ girin ka jɔ ko bɛ cɛya fura ɲini ne balimakɛ ne balimamuso a ma se ka cɛya fura ɲini koyi koko min b'i la dɛ o traité i b'o de traité k'o bɔ i la ala sɔnna a ma i ka mɔgɔya a bɛ na normal la i y'a faamuya nɔntɛ e kɔ ka bɔ cɛya fana ka wuli a normal la o fila tɛ bɛn doni fila e doni o tɛ se ka kɛ o kɔ ka bɔ cɛya fana ka forme sɔrɔ o tɛ se ka kɛ i y'a faamuya wa n'a sera o ma i lawa a b'a kɛ

kɛrɛnkɛrɛnnenya la lycée Fily Dabo Sisoko n'aw sera o kɛrɛfɛ dɔrɔn a ye nimoro kofɔlen in wele min filɛ telefɔni sanfɛ aw ni Kulubali aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɛɛ eh, Kulubali caman fana bɛ yen bi cɛ caman bɛ yen su mana ko ka ban mm-hmm. ni muso nana a ko ne yɛrɛ sɛgɛnnen don bi bi ka sɛgɛn sini ka sɛgɛn sini ka sɛgɛn don o don je suis fatigué muso mago b'e la. aa kulubali cɛ caman bɛ degun kɔnɔ bi dɛ dɔw ta u ka teli dɔw ta fanga tɛ cɛya la nin bɛɛ b'a la ɔ ni ala ye mɔgɔ min lajarabi ni bana ninnu ye kulubali jɔyɔrɔ b'a la wa alihamdulilayi rabbil alamin n jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ parce que alihamdulilayi rabbil alamin ne yɛrɛ kulubali filɛ yɔrɔ min na nin ɔ maa minnu bɛ n dɔn

n'aw man kɛnɛ a ye wuli a ka fura ko a y'a ɲɛɲini i y'a faamuya n'i man kɛnɛ e kana an balimamusow tɔɔrɔ e kana an denmusow tɔɔrɔ sojuw kɔnɔ k'o ɲɛ kumunen b'i kɔrɔ a ɲɛ bɛ kumu e kɔrɔ kɛ ne balimamuso bɔra ka so de a bɔra ka étage de kɔnɔ a bɔra ka bɔgɔso de kɔnɔ ka na e fɛ yen a ma na sogo kama dɛ a ma na dumuni ko kama a ma na fini ko kama a ma na sabara ko kama a nana mun de kama suna ani farida furu yɛrɛ kun furu kun e sigi a faamuya n'e yɛrɛ dɛsɛlen b'o la don k'i ta kɛ pariba ye k'i ko dɔrɔn ka sulu don ka adamadenw tɔɔrɔ bɛ ten

I y'a faamuya a a ma maloya o a wulila ka n'a cɛ nana a nana ko fɔ n ɲɛna mais bi ala sɔnna ma bi o ye n tɔgɔ da i y'a faamuya an yɛrɛ bolo o don la kunun i y'a faamuya bana banna pewu ne tɔgɔ n y'a sɔrɔ i y'a faamuya aw ɲɛna bon cɛ ko kura min cɛw cɛ la parce que ne y'a ye i bɛ nege sɔrɔ k'e bɛ se ka fɛn caman kɛ ni ji t'i farikolo la

I y'a faamuya o tɛ se ka wuli ka ji sigi e sɔgɔmada fɛ jagoya la o a ye n'i ye dutigi pɛrɛnnen a ka fɔ sɔgɔma walasi su jara de su jara dɛ n balimamuso sera la k'a bɛ kɔnta ka ji sigi e fɔ e da fɛ e ma se ka foyi kɛ e kɛra komi finikolon e sigi y'a faamuya ale sira dimi na mun de bɛ kɛ e ye sa i yɛrɛ ka bɔ i ka t'i ka ji bɔ ka t'i ko

u ka se ka wuli k'u yɛrɛ furakɛ cɛko problème bɛ cɛ cɛ la e ta ye bana de wa e ka denkisɛ de fagalen don wa e taara dɔgɔtɔrɔ fɛ analyse la o k'i denkisɛ de cɛnnen don k'e tɛ den sɔrɔ i ni Dramane Kulubali ɲɔgɔn ye ala sɔnna i bɛ den sɔrɔ
siga t'a la i y'a faamuya ala sɔnna i bɛ den sɔrɔ i y'a faamuya o ye o cogoya ye a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ na cɛko problème bɛ cɛ cɛ la n wele ni n y'a d'i ma inshallah i b'i cɛya bɛ na nɔrɔma la bana min b'a la fana n b'a bana kɛlɛ ka bɔ i la pewu i b'a sɔrɔ wala e ta ye koko de n b'i ka koko kɛlɛ ka bɔ i la pewu i cɛya bɛ na nɔrɔma la a cogoya la i y'a faamuya inshallah
cɛ bɛɛ lajɛlen n'an balimamusow u bɛ se ka hakɛ to fana an falakaw dɛmɛ ka ko in na kosɛbɛ to an falaka dɔw bɛ maloya n'a ye e min fana ye muso ɲuman ye n'i cɛ yera ko fanga t'a la dɛsɛ b'a la wuli k'i jɔ k'a ka ko fana ɲɛɲini o fana ye wajibi dɔ ye e yɛrɛ fana kan furu ta sariya kɔnɔna na i y'a faamuya parce que furu la ko muso ka cɛ dɛmɛ

furudimi ne tɛ se ka nin n'a ye dun ne ye nin dun sɔnkunan bɛ n minɛ furudimi kɛlen ka mɔgɔ caman ni mɔgɔ sa Kulubali yalima fura bɛ furudimi na wa i y'a faamuya ne balimakɛ ne balimamuso e tɛ se ka tigadɛgɛna dun wa ni Dramane ɲɔgɔn ye

furudimibatɔ i tɛ se ka tigadɛgɛna dun i tɛ se ka kumufɛnw dun i y'a faamuya i daji fila a bɛ kanga i y'a faamuya su kɔnɔ tuma dɔ i dalen i bɛ wuli ko mɔgɔ dɔ de y'i bon bon tɛ dɛ furudimi ka taamasiyɛnw don i kɛrɛ bɛ minɛ k'i sɔgɔ tuma dɔ i kɔ bɛ ja i yɛrɛ ma i disi yanfan a bɛ chauffer n'i ye mɔgɔ ye n'o dusukun chauffer la o bɛ fini ta ka da ji la k'a d'o disi yanfan ne ko ne ba ne fa a ma s'o ma a ma s'o ma wuli k'a fura ɲini i k'a furakɛ kɛcogo la ala sɔnna bana min don a bana bɛ nɔgɔya i y'a faamuya bon furudimi bɛ cɛ cɛ la a bɛ muso muso la n'a kɛlen don k'i bali i ka kow la e b'a furakɛ ka bɔ i la pewu i y'a faamuya o ye furudimi nasira ye n bɛna kuma min fana kan o ye nɛminɛpo ye nɛminɛpo

Ɲɛ ma ye fana dɔw bolo don pɔsi kɔnɔ u b'a siyɛn i y'a faamuya dɔw dugu a bɛ fin kaba kaba dɔw yɛrɛ fɔ kɛ kaba hali n'a siyɛn bolo ko dɛ ko taamasiyɛn i y'a faamuya a b'an balaka dɔw sɔrɔ i y'a faamuya a bɛ yafa n ma o règles a bɛ tigɛ i y'a faamuya u ka laada dɔw ta kasa bɛ bɔ dɔw ta bɛ jɔ a bɛ dɔw ka denwolo bali

Dramani kulubali waati kama ni dakurunya laban b'i bolo ani foli kan.
Alihamudulilayi rabili alamina maa minnu bɛ k'an lajɛ nin waati la an ka foli n'an ka waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Unhun. Hali kɛlen don ka forfait ta Un. a bɛ k'an lajɛ Unhun. média sanfɛ Unhun. an b'a fo k'a waleɲumandɔn Un. i y'a faamuya Unhun. dan tɛ foli min na Un. an b'a ɲini aw fɛ Unhun. hali bi Un. A ka to nin média in suivre la ko caman bɛ yen a bɛna faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ moriya sira kan furakɛli sira kan i y'a faamuya an b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'aw fo kosɛbɛ i n'i ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen diyara n ye k'aw tanu k'aw waleɲuman dɔn n'i ko jɔnni kunnadi sababu ɲuman sababu ɲuman sababu ko i kana ji d'a ma kana to d'a ma mɛ i kana ɲinɛ a kɔ dɛ o ye tiɲɛ ye i y'a faamuya a b'o cogoya la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn asalamualekum warahamatulayi taala wa barakatu
kanubagaw an filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔ kan aw tun bɛ ka an suivre aw bɛ media ani bɔlɔlɔsira bɛɛ kan facebook youtube fo ka taa se tiktok ma bi maa weleelen tun ye dramani kulubali ye dramani kulubali a bɛ moriya kɛ a sigilen don moriya yɛrɛ kan k'i ka filɛli kɛ a b'o baara kɛ san kura sira la a bɔra k'o fana fɔ an ɲɛna nafoloko baara e yɛrɛ ko tiɲɛ tɛ i dalen t'a la fɛɛrɛ kɛ ni Dramane ka ɲɔgɔn ye walima ne balimamuso n balimakɛ furuko gɛlɛyalen don i jija ni Dramane Kulubali ka ɲɔgɔn ye walima e bɛ jamana kɔ kan papiye ko yɛrɛ gɛlɛyalen don fɛɛrɛ kɛ ni Dramane Kulubali ka ɲɔgɔn ye ɔ bana yɛrɛ b'e la furudimi don koko don lɛminɛnpo don a mana kɛ nin si o si ye an da sera min ma an da ma se min ma denko fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i ka dramani kulubali wele numéro min filɛ telefɔni sanfɛ o y'a ka nɛgɛjuru sira ye su fara tile kan n'i ye nin wele aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a wele i ta ye min ye i b'a a ɲɛfɔ a ye a n'i bɛ b'a la mali kɔnɔ don mali kɔkan don a ka fura bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don commune un ma lycée fily dabo sissoko o kɛrɛfɛ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an y'a wele an ka welekan a y'a jaabi an b'a dɔn karamɔgɔ sɔrɔ man nɔgɔn nka ka ci bila k'i ka fɛn bɛɛ bila ka ɲɛsin an ma an b'a fo k'o waleɲuman dɔn ka tila k'aw yɛrɛ fo aw minnu sigira k'an lamɛn nin waatiba in kɔnɔna la k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ jira an na jamana ala k'a kolo suma ala ka lafiya a k'an bɛn sigida wɛrɛ wasalamu alekum warahamatulayi wabarakatu